naanị okenye nwere ike ịghọgbu okenye ibe ya bụ nwa dibịa ụmụaka anaghị aghọgbu okenye maka na ihe onye okenye nọ n'ala wee hụ nwatakịrị gbọrọgodi n'elu osisi ọ gaghị ahụ ya maka na o nwere anya okenye ji ele ihe dị n'ime ite mara na ọ bụghị anụ ntị adịkwa onye nne ya ma ọ bụ nna ya nọ ndụ bịa nso ị hụrụ ụmụ ngozi ahụ ị na-anatagasị n'aka ha nna chukwu gọzie gị nna ebirikwa o ụmụ ngozi ahụ ka mma karịa aụ bebi aa okenye gara dị ka crude oil onye e nyere crude oil na-amaghị anya ya na-amaghị ihe ọ bụ nwere ike ịghafu ya chee na ọ baghị uru maka etu o si eji kpịlịkọọ o nwere ike iche na ọ condemn oil na-amaghị na ọ bụ ngozi zoro ezo mana onye ma anya ya ọfụma kpara ya aka ọ bụrụ ngozi nye ya ya ga-enye gị solvent ya ga-enye gị lubricant ya ga-enye gị petrol ya ga-enye gị kerosene ya ga-enye gị jet fuel ya ga-enye gị diesel ya ga-enye gị paraffin oil na ndị ọzọ gasị ịhụla ọtụtụ ngozi si n'otu ihe ahụ pụta nke e ledara anya na Things Fall Apart. Mgbe Okonkwo na-etolite, obi okorobịa ka dị ya n'anya. Ọ maghị na ọmụ nkwụ ga-emecha ghọọ igu. Ọ na-ahụta nna ya dịka onye umengwụ maka etu o si afụ ọja na-akpagharị. N'obi Okonkwo, ọ na-ahụta nna ya na o nweghị uru nna ya bara. Ihe a nna ya na-eme na-ewekasị ya ahụ. Mana ụbọchị ị ga-ama na ntanta azịza ahụ na nkanka ekete ahụ bara uru bụ ụbọchị ị tụfuru ha ị chọzie ịza ihe maọbụ ikpocha ihe i cheta ha ụbọchị Okonkwo ji wee mara na ọja ahụ nna ya na-egbu baara ya uru bụ ụbọchị ọ gara ịgba mgba ya na nwa ologbo agbagide na mgba ike mgba agwụ ha abụọ mgba ha abanye na onye ti ibe ya etigbara mgbe ahụ ka ị ga-ama na ike agwụrụ onye ihu gwụ onye azụ nna okonkwo amanya aka n'akpa wepụta ọja wee malite fụwara ya ọja mgbe okonkwo nụrụ ọja obi esikwuo ya ike ọ dị ka onye a tụkwasara ume n'ahụ ọ malie hichaa anya ọ maburu nwa ologbo tie ya azụ n'ala o wee kpọrụọ n'obodo etu a ka okonkwo si wee bụrụzie okonkwo ebube dike gwa m ma ọ bụrụ na nna ya anọwazie ndụ ma ọ bụ na o ji iwe nara nna ya ọja ahụ zoo mgbe ahụ ọ tala ana ka akwụ gee m ntị sị gbuo dike sị gbuo dike egbukwana ya dike na ọgụ ụlọ ụbọchị ihe ike mere achọmakwa dike nna gị bụ dike gị nna gị bụ chukwu nke ị ka hụgodiri anya ihe ndị ọ na-eme n'oge ụfọdụ nwere ike na-ewute gị maka na ọ bụ okenye ụbụrụ okenye jere dịka ụbụrụ ụmụaka a na-eme okenye mkpakọrọ ejikwana maka iwe oke wee suo ụlọ ọkụ maka na nwata bulie nna ya elu ngwongwo na ngwongwo nna ya ayọchie ya anya ntị adịkwa ya gazie